ku kenya kukuchitika zionetsero anti-government protest anthu sakukondwa ndi mmene boma likuyendera katundu wakwera mitengo ntchito zikusowa komanso anthu ambiri akuzunzika ndi njala mu nthawi ya kampeni william ruto analonjeza kuthana ndi ulova kuthana ndi njala kutsitsa mitengo ya zinthu zipatala zaulere kumangira nyumba anthu osauka kupereka ngongole kwa achinyamata ndi zinthu zina zambiri iyeyu anatsimikiza kunena kuti adzakwanitsa zonsezi pasanathe miyezi itatu koma atangokhala pulezidenti mwezi wa august 2022 palibe chimene chikusintha anthu akuvutika kwambiri nkumatinso bola kale asanabwere president ameneyu ku kenya kunali uhuru kenyatta iyeyu anakhazikitsa masubsidi osiyanasiyana monga ngati subsidi wa mafuta a galimoto subsidi wa ufa fertilizer komanso subsidi wa magetsi tiyerekeze ufa uli pa 400 kwacha pa kilo iyeyu ankapereka ndalama ku mafakitale opanga ufa ndi cholinga choti autsitse kufika pa 200 kwacha ku nkhani ya magetsi ankapita ku makampani opanga magetsi ngati escom ndi kuperekako ndalama ndi cholinga choti azigulitsa anthu magetsi motchipa uhuru kenyatta ankachita chimodzimodzi ndi makampani ogulitsa mafuta a galimoto ngakhalenso fertilizer anthu ankakondwera kwambiri ndi khalidwe limeneli limene ankachita kenyatta chifukwa zimawathandiza kuti azigula zinthu pa mtengo otchipa koma atangoyamba kulamulira william ruto anachotsa masubsidy onsewa iyeyo anauza anthu kunena kuti masubsidi amenewa anali osafunikira ndipo anaonjezera mitengo miyezi 6 yokha ya ulamuliro wake mafuta a galimoto ufa ngakhalenso magetsi zinakwera mosakhala bwino panopa anthu akugula 1 kg ya chimanga 1200 kwacha ndipo 50 kg ili pa 60000 kwacha salary ya munthu wamba ku kenya lebala ili pa 150000 kwacha pa mwezi ndiye pomwepo achosepo 60000 ya chimanga rent pompo ngakhalenso school fees anthu akumva kupwetekatu kwambiri mdziko limeneli of course tikudziwa kuti kunonso ku malawi tikumva kuwawa komabe tinalimba mtima chifukwa mu 2020 tinanamizidwa ndi tonse alliance kunena kuti zinthu zidzasintha tidzagula mafuta a galimoto pa mtengo wa 200 kwacha koma panopa tikugula 2000 ndiye tinalimba mtima koma anzathu awa ku kenya 2022 avotera william ruto amenenso anawalonjeza chimodzimodzi ndipo lero akulira ndi kukukuta mano zimenezi ndi zina mwa zifukwa zimene zachititsa kuti anthu ayambepo mademo anthu amenewa akumukakamiza william ruto kuti abwezeretse masubsidi amene ankapanga uhuru kenyatta komabe ruto wakana kunena kuti zimenezi sizitheka olo anthu atapanga mademo daily koma iyeyo sangabwezeretse masubsidi amenewa mwina ambiri mukhoza kumadabwa kunena kuti ndi chifukwa chani william ruto anachotsa ma subsidy ofunikira ngati amenewa chifukwa choyambirira chimene anachotsera ndi nsanje mukudziwa inuyo kuti mapurezidenti ambiri amene amati akalowa amayamba kuchotsa zimene anzawo amapanga amene akuti ndiye kuti chinthucho chikatchuka kwambiri sinditchuka ineyo adzatchuka amene wayambitsayo ndiye masubsidi amenewa otsitsa mafuta agalimoto kutsitsa magetsi ngakhalenso ufa anayambisa anali uhuru kenyatta ndiye iyeyu akuona kuti its a political game kwa iyeyo ndiye chifukwa chake wangoganiza zonena kuti ndithetse zimenezi ndikhazikise zanga chifukwa china chimene chachitisa kuti iyeyo achose masubsidi amenewa ndi bungwe la imf IMF inauza dziko la Kenya kunena kuti lichotse masubsidi amenewa pofika Oktoba 2022 ndi cholinga choti apatsidwe ngongole ya 2.3 billion dollars. Inu mukudziwa kuti IMF ngakhale kwathu kuno amatipasa makondishoni tikafuna ngongole. Anatiuzapo kunoko kunena kuti mugulise makampani aboma mugwese kwacha musiye kupereka fetereza wa subsidy ndi zina zambiri chimodzimodzinso ku kenya imf yawauza kuti achotse ma subsidy ngati akufuna ngongole and that is why william ruto walolera kuchita zimenezi nthawi inayake pamene chakwera ankapempha ngongole ya imf kumene kuja ku america anamuuza kunena kuti achotse fetereza wa subsidy and tikuona kuti munthawi ya chakwera fertilizer subsidy siyikuyenda bwino sikunena kuti chakwera uja akufuna yayi tisachite blame chakwera koma tichite blame bungwe la imf chifukwa iye uja chakwera akufunisisa kunena kuti athese program imene ija ya subsidy potengera ndi malangizo amene walandira kuchoka ku imf komabe iye uja kunkhani za ndale akuganiza kunena kuti ndikathesa izi ndiye kuti ineyonso ndipeza mavuto pa nkhani za ndale sinditchuka ndi chifukwa chake uja akukakamirabe programu ija koma mbali inayi akufunitsitsa atayisiya chifukwa imf yamuuza kale kuti uthetse masubsidy imf sigwirizana ndi subsidy sindikudziwa kuti imf imaganiza chani chifukwa ndikunena pano ku america kuli masubsidy ku india ngakhalenso brazil ndi maiko ena ambiri new zealand kuli masubsidy koma ndi chifukwa chani amakaniza maiko osauka kupereka subsidy kwa anthu awo taonani apapa kupezeka kuti uhuru kenyatta amapereka subsidy wa mafuta a galimoto subsidy wa magetsi subsidy wa ufa ngakhalenso fertilizer koma william ruto wathetsa masubsidy enawo ndikunena kuti ndiosafunikira wathetsa izizi chifukwa chonena kuti imf yamuuza kunena kuti tikufuna tikupase ngongole ngati ukufuna kuti tikupase ngongole ya 2.3 billion dollars ukuyenera uthetse masubsidy amenewo ndiyebe anthu ambiri ndiokwiya ndipo ayambapo kuchita zionetsero zokakamiza pulezidenti ameneyo kuti atule pansi udindo kupatula mavuto amene akukumana nawo william ruto wachitako zinthu zingapo zakupsa mwa zina anthu akumuyamikira chifukwa chosankha nduna nduna za chizimayi almost 50% ya kabineti ya william ruto ndi azimayi ndiyebe maiko ndi anthu osiyanasiyana akumuyamikira chifukwa chosankha kabineti 50% azimayi william ruto anakhazikitsanso ntchito yozala mitengo cholinga chake akufuna kuzala mitengo ku kenya yokwana 5 billion iyeyu anatsitsanso mtengo wa fertilizer kuchoka pa 50000 kwacha kufika pa 27,000 kwacha. Palinso ngongole imene anakhazikitsa yotchedwa Hustler Fund imene akumapereka kwa achinyamata. Komabe ngongole imeneyi sikununkha kanthu chifukwa anthu akatenga ngongoleyo akungothera kudyera. No business is working in Kenya. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti mukuonanso ku Malawi kuno mabizinesi sikuti akumayenda kwenikweni. anthu alibe ndalama ndalama zikusowa ndalama zakunja zikusowa chimodzimodzinso ku kenya zikuchitika zimenezi ndipo chifukwa chake mabizinesi aja sakuyenda nde olo anthu apasidwe ngongole kumalawi kuno tikuona anthu akuta- akulandira ngongole ena za NEEF ngakhale akupasana mubisa koma ena akulandira ngongole za NEEF ndipo akapasidwa ngongole zimene zijazo akulephera kupanga bizinesi yoneka bwinobwino chifukwa chonena kuti mabizinesiwo sakuyenda mapeto ake anthu akumangotenga ngongole ija ndikudyera kukagula chimanga kukagula nkhuku ndi zina zotero basi kenaka azikwenyedwa mwachidule ndikuwuzeni kuti zambiri zimene analonjeza pa kampeni monga kuthana ndi ulova kuthana ndi umphawi kutsitsa mitengo ya katundu zipatala zaulere kumangira nyumba anthu osauka zonsezi sizinatheke mkulu ameneyu william ruto ndi wabodza kwambiri tinene zoona pano inalipo nthawi inayake pamene analonjeza kupereka malaptop kwa mwana aliyense wa primary kuyambira standard 1 mpakana 8 tangoganizani mmene tilili ku malawi kuno president kapena munthu wina wake pa kampeni azitilonjeza kunena kuti kuchoka ku nsanje kukafika kuchitipa ndikuchoka nkhotakota kukafika ku mchinji mwana wina aliyense wa primary kuyamba standard 1 mpaka 8 ndizampasa laptop tangoganizani chifukwa mmene kuli kumalawi kuno pali mak- makampani ena onena kuti even laptop amayisowa koma ndi makampani ndiye boma likunena kuti lidzapereka laptop kwa mwana wina aliyense kuyamba standard 1 mpaka 8 from nsanje to chitipa nkhotakota to mchinji ndi mmenenso analonjezera william ruto kuwauza anthu aku kenya kuti ndidzakupatsani malaputopu ana nonse aku primary 1 to 8 pena pake sindidziwa kuti ku africa kuno timaganiza chani timaganiza mopusa kwambiri chifukwa munthu amaka- akamatilonjeza chinthu sitimaganiza mo- mozama kumalawi kuno ena anatu- anatiuza kunena kuti ndidzakupatsani nsapato kuchoka ku nsanje kufika kuchitipa bakili muluzi analonjeza zimenezo koma nsapato sanapereke kunabwera wina anatilonjeza kunena kuti aliyense azadya katatu koma kodi inuyo iyeyo kudya katatu kwache azakupasani motani pano chifukwa chake mukuona lijenkha anatilonjeza ena tiza- tizabweresa kuno bullet train bullet train within 5 years tizabweresa bullet train tikunena pano ngakhale foundation ngakhale mwala wa maziko sanaike tili mu 2023 ndiye nthawi zambiri tikamalonjezedwa zinthu tikuyenera kumaganiza bwinobwino chifukwa chonena kuti malonjezo enawa amakhala bodza william ruto akudzudzulidwanso kwambiri chifukwa cha ubale wake ndi makhoti pali mphekesera imene imamveka ku kenya yonena kuti mkulu ameneyi amakonda kupereka zinyengo kwa makhoti kwa majaji ndipo akuti ali pa ubale wabwino kwambiri ndi majaji akumenekoko ambiri akuona kuti zimenezi zikhoza kubweretsa zipolowe kutsogolo chifukwa anthu azasiya kukhulupirira majaji poganizira kuti ali ndi mbali timaona maiko ena ngakhale ku Malawi kuno zigamulo zina zimachita kupereka mafunso kuti kodi zimenezi zachokera kwa majaji kapena kwa anthu andale ndiye anthu akakwiya ndi zigamulo zimene zijazo amayamba kupha majaji amayamba kuotcha manyumba a majaji komanso nthawi zina atha kubwesa ana akena yake kupezeka kuti kubwesa tinene kuti boma kukhala ungovernable kuyambisa zipolowe zosakhala bwino majaji kuphedwa komanso kupeza mavuto osiyanasiyana chifukwa choona kuti palibe chilungamo ndiye nthawi zambiri majaji akamagamula milandu amayenera kuti azigamula mosakondera chifukwa anthu akatopa zimabweretsa zipwirikiti ndiye ku kenya anthu akumudzudzula president ruto kunena kuti ali ndi ubale wabwino kwambiri ndi majaji zimenenso zikupangisa opposition kumakhala ndi maganizo a upandu

kumunyoza ndithu kuti amene sakwanisa okutha ndine mwakuti mwakuti william ruto amapanganso chimodzimodzi kumanyoza boma boma likatsitsa mafuta a galimoto iye amanena kuti "Ah, kuti atsitsa kufika pa 600 ine ndidzatsitsa kufika pa 200 kuti atsitsa chani atsitsa shuga ine ndidzamutsitsa shuga kutoka pa 500 kufika pa 100 kwacha william ruto wapangapo zimenezo ndipo anthu akhala kumukhulupirira atangovotedwa pa chisankho ndi kukhala president zinthu zaipiratu ku kenya kuposa poyamba ndipo iyeyu akamalankhula akumawawuza anthu kunena kuti mundidikire kaye mudekhe ndipaseni nthawi ndiye anthu aku kenya akumamufunsa kunena kuti tikupase nthawi bwanji poti unatilonjeza kuti within 100 days udzasintha chilichonse pamene patu ndi pamene pabwera zipolowe mukuona anthu akumenyana kumene kuja kumenyana ndi apolisi kuyambira pa 20 march kuzafika mpaka lero anthu akuchita zionesero ku kenya zokakamiza iye kutula pansi udindo olo else akwaniritse malonjezo ake ndimene zikukhalira kumeneko ku kenya